the DC mwana woopsa kwambiri evergreen non-stoppable the last man standing amene chikhulupiriro changa ndimakhulupirira kuti kuli bwino kuphedwa chifukwa choyima pa chilungamo kusiyana ndi kumwetuliridwa kusiyana ndi kuchitidwa praise when you are very very stupid when you don't tell the truth lero tikambirana nkhani zambiri koma tisanakambirane zimene zachitika dzulo ku zomba komanso ku mzuzu ndikufuna ndikukumbuseni amalawi za nkhani imene ndinakuwuzani chaka chatha zokhuzana ndi ma prepaid meters uh, both ya escom komanso a waterboard ndidanena ndidapereka warning kunena kuti

boma la chakwera aboma amafuna kuti atenge 15% of the whole project kuti ndalamazo zipite ku mcp azipangira kampeni choncho makampani akunjawa amakhala kuti ali ndi discipline monga mmene inalili kampani ija imapanga mapasipoti idakana kupanga nawo zachinyengo inapangisa kuti mapasipoti avute kuno ku malawi a technobrain nawonso adakana kuti ife kwathu sitipanga zachinyengo choncho ngati simukufuna kuti tichite upgrade ma meters onse ife tikubwerera kwathu ndipo kwa amene mmasatira the DC ndidanena kunena kuti boma lapanga upandu lakana kuti lipange uh, upgrade ma meters uh, kapena ma prepaid meters zosatira zake izi zikapitirira popeza project inayenera kuti ichite roll pa 1 June 2023 koma aboma akukakamira kuti afuna atengepo 15% izi zosatira zake zizayambisa mavuto anthu azalephera kulowesa ma units ndipo zikatero ndiye kuti kuzakhala mdima wazaoneni koma izizi zimaoneka ngati nthawi imeneyo wonenayo ndi wachamba onenayo ndi wapakamwa onenayowo ndi wosuta kapena wokudya kokeni wamisala koma lero taonani madera ngati kunkolokosa zingwangwa ah, machinjiri

kupita ku postpaid konkuja. Zosatira zake anthu ambiri ma customers ambiri ali mu mdima tikunena pano chifukwa cha khalidwe lokuba, anthu akulephera kuti agule magesi. Izinso zichitika posachedwapa ndi ma prepaid meters a madzi amene akuluakulu ena amene ali ku board akulu akulutu tikunena a mcp anapanganso ma deal anakagula ma prepaid meters ambiri a madzi koma sakuwagwiritsa ntchito. Zosatira zake ziko lino la Malawi anthu azalephera kuchita access mazi komaso azalephera kuchita access magesi ndipo tikunena pano umboni ulipo anthu ambiri ochuluka ochokera ku zingwangwa komaso ku nkolokosa ndi ma victims ndipo akuwauza kuti mwezi ukatha apite ku escom ati akayang'ane mmatchini mwawomo ati awapase bilu Nkhani ndi yonena kuti anthu anaona kuti sakupanga ma profit paja kale lija ankaba kwambiri nde sakupanga ma profit kuzera ku ma prepaid meters akupanga dala akufuna abwezerese ma ma old meters omwe aja ma postpaid aja kuti aziba bwino azipereka ma bill ochuluka amadzi ndi magesi choncho inu amene mukukumana ndi mavuto musanamizidwe nkhani ndi yonena kuti boma la Malawi lagwidwa sopano njakata likulephera kuti uh, lichite access chifukwa magesi komanso madzi nthawi ina avuta chifukwa cha mchitidwe wokuba ku Malawi. Mchitidwe wokuba umene wasowesa ma dollars, mchitidwe wokuba umene wapangisa kuti economy ya dziko lino ikhale kuti basi yapeza kuti economy sili bwino. Zosatira zake zinthu zi kum- kuno ku Malawi zakwera kwambiri, zinthu sizili bwino. Zosatira zake ndi izi mukuziona anthu akungopanga mademo ngati dzulo kwapanga mademo mma cities akuluakulu ngati ku Zomba komanso ku Mzuzu. Imene ija ndi sign yonena kuti things are not well in Malawi. Anthu akuzunzika koopsa. China chilichonse chakwera kuno ku Malawi mogwirizana ndi dzina lache la Chakweralo. Zinazi masankhasankhawa tinasankha nazo kapena tinaombera mfiti manja kumaona ngati ndi mngelo. Lero moyo the cost of living is very very high in Malawi. Kuti ugule ndiwo zenizeni ndiye kuti ukhale ndi 50,000 ndiye kuti ukadyera kunyumbako. Lero zosatira zake ngakhale olo ana akulephera kupita ku sukulu. even fees zimenezi ndi zodula, ma transport amene ndi odula, china chilichonse ndi chodula, ndi chifukwa chake lero anthu akupanga ma demonstrations. And zimakhala zodabwisa kunena kuti anthu ena akukhala m'Malawi momuno koma sakufuna kutenga nawo mbali, iwo kwawo kumangokhala kuyang'ana. Kaye kaye apolisi Apolisi ndi anthu ozunzika koopsa, anthu omvesa chisoni. Koma ndithu amafika ndithu size yomazuzaso anthu chifukwa ma demonstrations aja akufuna kuti achite force boma apange zofunikirazo zinthu zina zisike. Madera ena kapena mayiko ena anzeru amene asogoleri ache ndioganizira anthu amapanga subsidy zinthu zambiri. Amakakumana ndi ma company. ngati opanga shuga, opanga sopo, opanga mafuta, ndikukambirana nawo monga mene inalili nthawi ya Bakili. There was a time Bakili tu anali dolo, amapita ngati ku Candlex kuja, amapita ku makampani osiyanasiyana ndikukachita nawo negotiate, ndikupanga subsidy zinthu zina, anthu kumangoona kuti zinthu zikusika. Koma vuto limene tili nawo asogoleri athu alerowa ndi okuba, Ndi chifukwa chake sakufuna kukakhala pa tebulo ndi amwenye ndi ma Chinese kukambirana kuti kodi mabelo a abale athuwa ma vendor wa tiachita bail out bwanji? Nanga zakudya ma basic needs tiachita bail out bwanji a Malawi? Zosatira zake anthu akamapanga ma demonstrations ndiye mukupita ndikumakathira teargas and yet ma demonstrations wa anati apange yield ma results amene muti mupindule ndi inunso apolisi. amene muti mupindule ndi inu ayi and in fact ngati kuli the lowest paid people ndiye ndi apolisi amene anthu omvesa chisoni kwambiri amene mmazunzika kumathiridwa kuma mvula namunyowa monga mmene zinalili zulo muja kumakutengani inu ngati ndi zi- azilonda zenizeni mukanadziwa mmene anthu akuvutikira kuno ku malawi kapena apolisi anzanu mwina kapena inu mwayandikana ndi ati kaya a Yolamu kaya apresident kaya ndi azibale anu amene mwayandikana kumene mwina mukudya bwino Koma pali apolisi amene akukhalira mungongole akatapira mkati, ena kumaziphanso. Tapitani mu ujeni mma company mu muone ma salary a anthu. And ndimafuna ndimpemphe uyuyu minister wa labour kunena kuti ministry imeneyi inayaka kale moto ndi nzanu ujayo a Vitumbiko Mumba amene anachita set ma standards and tinene panopa ku Malawi kuno kuti ngati kuli minister amene wapanga ma wonders ndiye ndi Vitumbiko Mumba and a Dimba ngati simusamala ministry imeneyo ikuvutani chifukwa nzanuyo anachita set ma standards and musaiki, musalekeze pompo ayi mupite mukayang'ane ma company olo a alonda mukaone ma salary a anthu alonda mmene akuzunzikira alonda a- akuti inu amalawi inuyo mukanadziwa inuyo sibwenzi pano mukumapanga chibwana mukaone ma company a azilonda mmene akuzunzira azilonda salary kumakhala 40000 50000 35000 Tapitani mukaone azikhukhi amene amaphika ma company osiyana siyana ngati mma secondary. Tapitani ku Ngumbe secondary school mukaone. Tapitani ku Mangochi secondary school. Tapitani ku ku ku Chitipa ngakhale misewu ya kumenekoko ya ku Chitipayo ndi yovuta ananena kale Namadingo. 60 years boma, dziko koma kumakhala mmisewu yovuta kwambiri. mukaone khalidwe la anthu mmene akuzunzikira muno Malawi ndiye chimangacho chili pa 100,000 munthu kulandira 60,000 mulonda kulandira 40,000 mulonda amene amachita risk moyo wache tapitani mukaone ma health surveillance assistant tapitani mukaone okolopa ku chipatala amene ngakhale olo ku workshop samapita anthu amagwira nyasi ena, ena anatenga matenda on duty koma salary yake kuiona inu ndiyomvesa chisoni lero anthu akukupangirani mademo ndi cholinga kuti ziko lili lisinthe ndipo mtundu wa ife mtundu wa amalawi ndi mtundu womvesa chisoni kwambiri mtundu womvesa chisoni kungopezeka pa mademo ati mwamuona winiko wapezeka kuma- pa mademo ndiye kuti ndalama zache zalowa ndalama zalowa zochokera kwa ndani we are here to at least try as much as possible to help the poor people to help those the underprivileged ndiye wina azika- azikatulusa mawu amwano ndikumanena kuti a ndiye kuti mmene wapita iye kuzomba kuja ndiye kuti ndalama zache zalowa amalawi tiyeni tisinthe kaganizidwe mayiko ena mmene amakhalira mayiko ena izi zikuchitika panozi president amene atachoka kale kale koma ifeyo kukhala ndi mtima wa warm heart of africa ndi chifukwa cha olo aroma ajatu atulusa chikalata chonena kuti kodi ati atichosere mwala pa khomo la manda ndi ndani chifukwatu awa ndi mandatu ndipo yesu akunena kuti ana anga tulukani monga mmene anapangira lazaro tulukani koma ayi ndithu tili basi kumangosapota zina zilizonse kusapota kuti ena ali busy tikunena pano ati mu area 10 mu ku Lilongwe ati aziberana ati mavoti Ena ali busy kuma kumaliyikira boma kumbuyo atinso li, atinso li, li, li, li, likhalenso pa mpando. Kumadabwa kuti kodi mukukhala m'Malawi momuno kapena mukukhala mayiko ena? Kuona ntchito ya ulebala m'mene anthu akuzunzikira, mavenda ndi amene amatukula economy ya dziko, koma kuona mavenda, kuona ma taxi drivers, kuona anthu osiyanasiyana m'mene akuzunzikira, kuona ana asukulu ngakhale loan imene imanenedwa ija sapasidwa ata! amangonama ku ma loans board kumanena kuti aye bwerani muzasainire chani chani zonse zija ndalama zija sizituluka ana akulephera sukulu iyeyotu ankanena kuti ife tiza tizapanga high five ndipo ana asa- palibe mwana ati azalephere sukulu lero ana akulephera sukulu tithokoze kwambiri amene anatuluka zulo ngati mmene kunalili ku Zomba tinawaona a Bon awali aja ankanenedwa kuti alandira ndalama aja anatuluka komanso a shadow MP anatuluka zimene zijazo ndi that's what leadership is all about atsogoleri athu amafuna anthu akamafuna pa mavoti safuna kukhala nawo nthawi ya mavuto zimene mwapanga aawali komanso ampunga ashado ampunga mwapanga zinthu zabwino kwambiri mwatuluka mwayenda ndi anthu ngakhale kunali manong'onong'o ena ndi ena zimenezo zilibe vuto koma munatuluka mwakhala ndi anthu mademo aku Zomba anthu anatuluka koopsa anatuluka next time inu asogoleli amene mumayendesa mademo ngati ma, ma chairman a mmisika yosiyanasiyana pangani za mademo osamapanga za madilu so ya mupange za mademo mupange za mademo osamapusisa anthu mutapita si munali kujinkana kalabu kukalandilako ndalama makamaka asogoleli akunsika asogoleli akunsika ku Zomba komanso ku Mzuzu mbiri zimenezo zikumveka kuti mukutenga ndalama m'bomamu ndikumalepheretsa mademo anthutu anatulukatu anthu anatuluka tithokoze kwambiri chifukwa cha umodzi umene unachitika ujawo dziko ili ngati tingalilekerere ana athu azafa ana athu sazapezapo china chilichonse chifukwa zonse zitikupangazi ndi za the next generation ife kwathutu kunathatu kwathu kunatha tapanga zathu choncho tithokoze kwambiri and ndichite condemn a Malawi police pothira tear gas kwa ana even a sukulu kuwakomola ana a sukulu kujeni ku, ku mzuzu tear gas kumakathira mu residential area and imeneyi even ndi criminal case and international criminal case kuchitidwa ripoti inuyo kwa azungu muyenera mupite ku Hague inuyo chifukwa umenewo ndi uchisiru that's a human right abuse kuwathira ana, a- a- a- ana innocent children tear gas ena kukomoka nditithokoze mulungu kuti anawo enawo sanamwalire and so ndithokozenso mulungu kunena kuti back to sender uja akamanenedwa amakhala ati back to sender Zaon- zaonekatu zulo oponya tiye gasiwo tiye gasiyonso ndikutembenuka ndikukang'amba mmene zilili pano mulungu ataona kuti dziko la malawi lalira kwambiri namondwe amene amafuna kubwera uja wabwereranso kuna- ku madagascar afiti onse asataniki onse amene amafuna awinirepo zisankho pokupha anthu mwagwa nayo agalu inu mulungu si omasewera naye mulungu si james inde ngakhale ku- madera ena kukuzizira koma siku si- si- namondwe wache si ameneyo iyayi mphepo yache sinabwere mwamphamvu yangobwera ma- ngati ma- ma- ma trailers chabe tithokoze mulungu tikuthokozeni amalawi nonse amene mwapemphera amene mwaliyikiza dziko la malawi pa mapemphero kuti anthu asa- asafenso mene anafera chaka chatha muja mulungu akulemekezeni adalise ziko lino akuyendereni mwapaderadera kuti chonde musakavotere izi mamega famu ang'ono ang'ono musakavote bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa